moni moni mwa mbuye wathu yesu khristu tikuthokozani kuti muli pamenepo tikhale limodzi ndi kukambirana mawu a mulungu wakumwamba alemekezeke akwezeke pa chimenechi mawu athu mtsiku la lero akuchokera m'buku la daniel daniel chapter 5 verse 1 mpaka 6 daniel chapter 5 verse 1 Mfumu Belisazara anakonzera anthu ace akuru cikwi cimodzi madyerero akuru, namwa vinyo pamaso pa cikwico. Belisazara. pakulawa vinyo, anati, Abwere nazo zotengera zagolidi ndi siliva adazicotsa Nebukadinezara atate wace ku Kacisi ali ku Yerusalemu, kuti mfumu ndi akuru ace, akazi ace, ndi akazi ace ang'ono amweremo. nabwera nazo zotengera zagolidi adazichotsa ku Kachisi wa Nyumba ya Mulungu ya ku Yerusalemu, ndipo mfumu ndi akulu ace, akazi ace ndi akazi ace ang'ono, anamweramo. Anamwa vinyo, nalemekeza milungu yagolidi ndi siliva, yamkuwa, yacitsulo, yamtengo, ndi yamwala, nthawi yomweyo zinabuka zala za dzanja la munthu, nizilemba pandunji pa coikapo nyali, pomata pa khoma la cinyumba ca mfumu, ndipo mfumu inaona nsonga yace ya dzanja lidalembalo, pamenepo padasandulika pankhope pace pa mfumu, ndipo maganizo ace anamsautsa, ndi mfundo za m'cuuno mwake zinaguluka, ndi maondo ake anaombana. Mutu wa uthenga wathu ndi wonena kuti. akanadziwa Belisezara, akanadziwa Belisezara. Titseke m'maso, tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu wachikhalire, zikomo chifukwa cha nthawi yopambana ina imene mwatipatsa kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu anu. Titsogololeni, lolani Mzimu wanu utiphunzitse ndi kutizindikiritsa mawu onse awa. Mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Akanadziwa Belisezara. Mu Danieli chaputala 5 vesi 1 mpaka 6, chimene tawerenga ndi nkhani ya Belisazara, mfumu ya ku Babulo, amene anali mwana wake wa mfumu Nebukadinezara amene anali mfumu ya ku Babulo. Inali nthawi imeneyo ana a Israeli adachimwira Mulungu wakumwamba ndipo Mulungu wakumwamba ananena kuti inuyo ndikulangani. Inuyo mupita ku dziko lachilendo, mupita ku dziko lakutali kumene mukakhale andende, kumene mukakhale akapolo. Ndipo inabweradi mfumu ya ku Babulo, mfumu Nebukadinezara, nidzagwira Aisraele. Ndipo atafika kumeneko, anafika ngakhale ku Kachisi kumene ana a Israele amapembedzako. Ndipo atafika ku Kachisi kuja, kunali ziwiya zosiyanasiyana za mtengo wapatali. Ndipo zina mwa ziwiya zimenezo zinali ziwiya zagolidi, zina mwa ziwiya zimenezo zinali ziwiya zasiliva, za mtengo wapatali. Ndipo atafika ankhondo a ku Babulo, Anatenga ziwiya zimenezi napita nazo ku Babulo. Koma atapita nazo ku Babulo kumeneku anangozisunga mu chinyumba chosungiramo chuma cha ku Babulo. Anangozisunga mu chinyumba chosungiramo katundu wa ku Babulo. Ndiye atamwalira Nebukadineza, anabwera mwana wake Belisazara. amene tsopano tsiku limeneli akuti anakonza phwando, phwando lalikulu ndithu, phwando la mtengo wapatali, phwando la pamwamba, phwando la anthu okwana 1,000, anthu chikwi. Ndipo atakonza phwando limeneli ndithu, atalikonza phwando limeneli, anthu atabwera nasonkhana pamenepo, azinzake a Belisezara, mafumu akuluakulu azinzake ali pamenepo, azinzake amene Belisezara amadziwana nawo, Anthu amaudindo akuluakulu mu ufumu wake atafika pamenepo, azikazi ake a Belisazara anali pamenepo, azikazi ake ongowonjezera, akazi ang'onoang'ono anali pamenepo. Linali phwando la mtengo wapatali. Atayamba kumwa mowa, atayamba kumwa vinyo, atayamba kumwa vinyo, anayamba ndithu Belisazara kuganiza mwazibwana, anayamba ndithu Belisazara kuganiza mosakhala bwino, nanena kuti, Aa, sizinakwanire, Iyayi sizinakwane kufunikanso tikamwere ziwiya za ku kachisi wa Mulungu zimene zimangosungidwa zimalemekezedwa kuti izizi ndi ziwiya za Mulungu wa Israeli izizi ndi ziwiya za ku kachisi wa Mulungu wa Israeli zimene zijazi mukazitenge zimene zija Tikufuna timwere. Nthawi yonse imene bambo ake anali mfumu sanapange khalidwe kapena mchitidwe okhala ngati umenewu chifukwa kudzera mwa anyamata amenewa Shadrack, Misheck ndi Abednego komanso kudzera mwa Daniel zinaonekera ku ufumu wa Babulo kuti Mulungu wa Israel si Mulungu wa masewera. Mulungu wa Israel ndi Mulungu wa mphamvu ndipo amalemekeza zinthu za Mulungu wa Israel chifukwa chake anakangozisunga. Koma Belisezara atamwa mowa umenewu, ataledzera mowa umenewu, anati, Iyayi, katengeni ziwiya zimene zijazi zimalemekezedwa zija, zopatulika zija, zake za Yehova zija, muzibweretse zimene zijazi, ifeyo tikufuna timwere. Komatu akanadziwa Belisezara kuti mmene akupanga zimenezimu Mulungu akuona akanayamba kaye waima. Atayamba kumwa, Belisazara naona kuti paperewera, kufunika tipitirize phwando limeneli, kufunika madyererowa apitirire, madyererowa apitirirebe kupita patsogolo, zikome kwambiri kudutsa pamenepa, nafika mpaka kokatenga nazo zokachisi. Ndipo akuti ziwiyazo zinatengedwadi zifika kumene kunali Belisazara, zifika kumene kunali Belisazara. ndipo zitafika kumeneku anagawana ziwiyazo monga mmene analili anagawana ndithu ndi azinzake belisezara anagawana ndithu ndi azimayi ake belisezara anagawana ndithu ndi azikazi akulu ndi ang'ono amene anali nawo ndipo akuti vinyo anamwedwadi mowa unamwedwadi madansi anachitikadi kuvina kunachitikadi ndiye amanyamula zikho za yehova zimenezi amanyamula zikho za golidi zimenezi amanyamula zikho zimene amagwiritsa ntchito mkachisi yopatulika zikho zimene amagwiritsa ntchito ansembe ndikukazinyamula iwowa ndipo akuti atazinyamula ndikuthiramo vinyo wa maphwando awowa ndipo akuti anazitenga zikho zimenezi zikho zopatulika zimenezi natenga namweramo vinyo namavina ndipo zikho zimenezi zili manja amakavina amakavina kumavinira milungu yawo ya golidi amakavina amakavina kumavinira milungu yawo ya siliva amakavina amakavina zikho za golidi wa yehova zili m'manja zikho za kukachisi wa yehova zili m'manja ndikumavina ndikumavina ndikumachita masewera awo ndikumasangalala kuti koma ndiye apa tikumva kukoma apapa ndiye life ili bwino ndikumasangalala namapembedza milungu yawo ya mitengo namapembedza milungu yawo ya siliva namapembedza milungu yawo ya mwala Komatu akanadziwa Belisezara sanakachita zimene amachitazi, ndipo akuti ali mkati mosangalala, ali mkati momva kukoma, ali mkati moona kuti apa ndiye zili bwino, moyo uzitere, akuti inaoneka nsonga la mkono, inaoneka nsonga la dzanja limene linalemba pa khoma. Nkhaniyo mukuidziwa bwino, ndingoifotokoza limene linalemba pa khoma. Akuti chitangooneka chochitika chimenechi, nsonga yokha ya dzanja ngati chonchi inalemba pakhoma mawu achilendo amene sanathe kuwawerenga Belisazara. Inde, anaitana anzeru ake. Inde, anaitana anthu amene amadziwa kuti anakatha kumumasulira. Zonsezo zinakanika, kufikirana nkhaniyi inakamfika Danieli kuti chachitikatu kwa mfumu, maphwando ali mkati. Chachitikatu kwa mfumu zochitika zili mkati, chachilendo chachitika, dzanja lokhalokha lalemba pakhoma ndipo zalembedwazo zinakali pompo. Zikuonetsa kuti nkhaniyi ndi ya serious. Zikuonetsa kuti nkhaniyi ndi yovutirapo ndipo dzanjalo litalemba pakhoma, mowa onse unasungunukiratu m'mutu Belisezara ndipo dzanjalo litalemba pakhoma, zamowa zonse zinathera pompo. Anayambano kuona bwinobwino Belisezara. Anayambano kuganiza bwinobwino Belisezara. Nati, Inde ndamwa mowa, inde ndaledzera, koma mkono uwu ndauona bwinobwino. Inde ndamwa mowa, ndaledzera, koma chachitika apachi ndachiona. Akuti Belisezara m'chuuno mwake munaguluka, ndipo miyendo yake, mawondo ake anagundana, anagwedana. Ndipo Belisezara, phwando lonse linathera pompo, ndipo chisangalalo chonse chinathera pompo. Belisezara anasowa mtengo wogwira, kuyesera kuwayitana anthu kuti amuthandize kuti kodi chalembedwacho chikutanthauza kuti chani. Palibe amene anakatha kutanthauza. Phwando lonse ndi madyerero onse anathera pamenepo. Phwando lonse ndi madyerero onse anathera pamenepo. Ndikuthatu kuwaonatu azinzake a Belisezara amene iyeyo amapanga nawo phwando. Ndikutha kuwaonatu anzake a Belisezara amene iyeyo amavina nawo ndikutha kuwaona akazi ake a Belisezara amene iyeyo amathirira nawo mowa mu zomweramo za mkachisi zija akumaonano kuti phwando lasokonekera akumaonano kuti tsopano lino sizili bwino namachoka mmodzimmodzi nati aziona belisezara kuti yapanga bwanji chalembedwacho tikhulupirira kuti sichinalembedwere ife chimenecho ndi cha belisezara tili kunyumba kwake kuphwando kwake aona kuti apange bwanji namachoka mmodzimmodzi namapita ndi nkhani zachitika kwa mfumu ku- kunali phwando koma dzanja lalemba pakhoma phwando lonse lathera pompo anachoka mmodzimmodzi mmodzimmodzi belisezara anasowa mtengo ogwira nati ndi zake ndi zake msiyeni ndi zake ndi zake msiyeni azikazi ake ang'ono azikazi ake akulu sanathenso kumuthandiza kuti zikhala bwanji anali wankhawa ndi osweka mtima kufikira na ndithu madzulo tsopano anabwera mkazi wake wamkulu amene analipo ndithu bwinobwino mu nthawi ya abambo ake mfumu nebukadinezara nampeza belisezara namuuza kuti musadandaule kuti chalembedwacho simukuchidziwa musadandaule kuti chalembedwacho simukuchidziwa mu nthawi imene bambo anu anali moyo panali munthu wina wake mu nthawi imene bambo anu anali moyo inalipo nthawi imene bambo anu analota maloto Analota maloto ndikuwayiwala maloto ndipo sanadziwenso tanthauzo la malotowo. Anafunafuna anthu kuti awawuze lotolo komanso tanthauzo lake. Mu Babulo monsemu sanapezeke koma anapezeka m'modzi amene anakwanitsa chimenecho. Ndikukhulupirira kuti chimenechinso chachitikachi akhonza kuthandiza. Ndi pamene nkhani imakamufika Danieli ndipo Danieli anayitanidwa. Chachitika kwa mfumu kuno, chachitika kwa mfumu kuno, dzanja lalemba pakhoma. Tikufuna mutiwerengere. ndipo mutimasulire chimene chalembedwa pamenepocho danieli munthu wa mulungu uthenga wa mulungu utalembedwa anatha kuwona nawerenga pamenepo kuti chimene chalembedwa apa chalembedwa kuti mene mene tekeli ufasini kutanthauza kuti ufumu wanu wayezedwa wayezedwa a belisezara ndipo waperewera Ndipo pa chifukwa chimenechi ufumu wanu watha, wagawidwa kwa Amedi ndi Aperesi. Ichi ndicho chalembedwa apa, chimene waperewedwera ufumu wanu ndi zimene inu mwachita. Inuyo mukuzidziwa bwinobwino, bambo anu ali moyo, chinachitikapo china chake, atalota maloto anthu atakanika kumasulira, ndi mphamvu ya Yehova, kudzera mwa atumiki ake, amene ndili ine Danieli. Danieli kumfotokozera Belisazara, nanena kuti. lotolo linamasuliridwa lotolo linafotokozeredwa kudzera mwa mphamvu ya yehova ndipo mu babulo muno bambo wanu anadziwanso kuti kumwamba kuli yehova inuyo amfumu odziwadziwa zonsezi zimene mulungu wakumwamba wa israeli wachita mwakasankha dala kukatenga zopatulika zimenezi ndi kumwera mowa pa chifukwa ichi mulungu wakumwamba ufumu wanu wayezedwa wayezedwa ndipo waperewera wayezedwa pa sikelo ndipo waperewera inuyo abelisezara amfumu mwayezedwa pa sikelo ndipo mwaperewera ndipo mwaperewera ufumu wanu wagawidwa kwa amedi ndi aperesi akuti ndipo mu usiku omwewo anabwera amedi na aperesi ndipo mfumu belisezara anamwalira mu usiku ndipo ufumu wodi anatengana amedi ndi aperesi akanadziwa belisezara akanadziwa belisezara akanadziwa belisezara akanadziwa belisezara sanakapanga zimene amapangazi akanadziwa belisezara sanakapanga zimene amapangazi linalitu tsiku limene belisezara anakhala nati tsopano ndipange phwando ndipange phwando tisangalale ndipo linali tsiku labwino tsiku la phwando litakwana nayitana mabwenzi ake nayitana anzake koma akanadziwa belisezara kuti chiyambi cha phwando ichi ndi chiyambi cha mapeto anga akanayamba waima. Akanadziwa Belisezara kuti phwando limene ndikupangali silitha bwino limeneli, akanayamba waima Belisezara. Anapitirira ndi mapulani ake Belisezara nati, Azinzanga bwerani! Nati akulu a maudindo mu Babulo bwerani, tipange phwando phwando limeneli, nayamba kumwa Belisezara akanadziwa kuti mowa ndikumwa apawu anakadziwa kuti vinyo ndikumwa apayu ndi chiyambi chosokoneza mmutumu kenako tikapezana nazo mavuto izi Belisezara anakayamba wayima akanadziwa Belisezara kuti leroli silitha bwino izizi zikuchitikazi sizitha bwino Belisezara anakayamba wayima koma sanadziwe Belisezara anapitirira ndi phwando lake Belisezara Anayamba kumwa vinyo, namavina ndi azikazi ake akulu ndi ang'ono, namavina ndi azinzake. Kenako vinyo wakolera m'mutu, vinyo wakolera kuganiza kuti iyayi phwandoli likome katengeni zotengera za kukachisi. Akanadziwa Belisezara kuti ichi tsopano ndiye chiyambi cha mavuto. Ichi ndicho tsopano chiyambi cha kugwa ufumu. Ichi ndicho tsopano chiyambi cha kutha ufumu. Belisezara anakayamba waima, koma anapitiriza Belisezara. Katengeni za mkachisi tidzamwerenso kuno. Kodi amfumu kuno ndi kukachisi? Iyayi, katengeni tidzamwere. Kodi amfumu kuno ndi kutchalitchi? Iyayi, katengeni tidzamwere. Kodi amfumu inu ndi ansembe? Iyayi, katengeni tidzamwere. Anapitiliratu Belisezara ndi maganizo ake a phwando limeneli nakatenga za mkachisi nabwera nazo. Komatu mmene zimachitika izi kumwamba kumaona. Mmene zimachitika izi kumwamba kumazindikira ndipo kumangomuyang'ana. Tiyeni timuwone Belisezara achita chiyani. Belisezara wakazitenga ziwiya za mkachisi, ndikhulupirira zinali ndi fumbi ziwiyazi, zinali zakuda ziwiyazi poti zinali zitakhalitsa, zinatengedwa nakamupatsa iye nati katsukeni timwere koma akanadziwa Belisezara akanangosintha maganizo kuti basi ndaganiza mwina apita nakazisiya anapitirira ndi ganizo lake akazitsuka nabwera nazo kwa belisezara nanena kuti eya apa tsopano tisangalale timwere zomwera za mtengo wapatali natenga mowa natenga vinyo namathira mmene muja namapereka kwa azikazi ake ang'ono namapereka kwa azikazi ake akulu azinzake a belisezara namagawana ziwiya za mkachisi aliyense amwere natenga ziwiya zimenezi namavinira nazo milungu yawo ya mafano koma akanadziwa belisezara kuti tsopano kumwamba kwadzuka akanadziwa belisezara tsopano kuti kumwamba kwadzuka zimene ndikuchita ine apazi kumwamba sikukukhala chete kwasunthika kumwamba ndi zomwe ndikupanga ine panozi kumwamba kwadzuka akanadziwa belisezara akanayamba kaye wayima koma belisezara anapirira natsirirana vinyo natsirirana vinyo, nanyamuka tsopano kumakavina ku milungu ya kumafano, nanyamuka tsopano ndi zopatulika zake za Yehova kumakavinira mafano. Koma akanadziwa Belisezara kuti zipanga ine panozi, Mulungu watuma angelo akatenge sikelo tsopano, Mulungu watuma angelo akatenge sikelo tsopano. Sikelo iyi ndi yachani, atate? Tikufuna timuyezere Belisezara. Tikufuna timuyike pa sikelo Belisezara, mmene Kumwamba kumakambirana, katengeni sikelo tiyeze Belisezara, mmene Kumwamba kumakambirana, katengeni masikelo tiyeze Belisezara, Belisezara pamenepo ndi kuti akuwonjezabe kuchita moyipa, ndi kuti akuwonjezabe kuchita monyasa, komatu akanadziwa Belisezara Kuti zipanga ine panozi mulungu watuma angelo akukatenga masikelo ndipo masikelowo afuna ayezere ine akanayamba waima kuti sikeloyo mwina ikamabwera tikhale nditatenganso ziwiyazi ndazitsuka ndakazisiya koma Belisezara ndi kusadziwa ndi kusadziwa chibwana ndi chibwana anapitiriza phwando lake sikelo inafika kumwamba tufuna tiyeze Belisezara sikelo inafika kumwamba tikufuna tiyeze Belisezara mmene sikelo inafika Anthu nakonzeka kuti tiyeze Belisezara, akumwamba anakonzeka kuti tiyeze Belisezara, Belisezara mpamene akunyamuka ndi zomweramo zopatulika za kukachisi, namakavinira mafano, kuonjezera mkwiyo, kuonjezera mlandu, koma akanadziwa kuti kuli sikelo kumwamba, ndipo afuna ayezere ine, akanamba waima Belisezara, koma Belisezara anapitiriza namakavinira mafano ake. Kumwamba kunadzuka, nayamba kuyeza Belisezara, natenga mwala kumwamba onena kuti opa Yehova, nauika mbali iyi, natenga mwala ndithu kumwamba onena kuti usapembedze mafano, nauika mbali iyi, natenga mwala kumwamba onena kuti uzisiyanitsa zopatulika zake za Yehova ndi zinthu wamba, naika mbali imeneyi, natenga miyala Yehova yachilungamo ndi kutsatira Mulungu, naika kumeneko. Atamaliza kuika miyalayo kumeneko, anamutenga tsopano Belisezara namuika mbali ina ya sikeloyi, Belisezara sanalemere konse, Belisezara sanalemere konse, kungokhala ngatinso mwina sanaike kanthu. Belisezara, sikelo inasonyeza kuti Belisezara waperewera. Mulibe kuopa Yehova mwa Belisezara, mulibe kulemekeza Yehova mwa Belisezara, mulibe kusiyanitsa zopatulika ndi zosapatulika mwa Belisezara. Pomwepo kumwamba kunaweruza, nanena kuti, Pa ichi ichi kuperewera waperewera Belisezara, ufumu wake watha, ufumu wake wang'ambidwa, ndipo waperekedwa kwa Amedi ndi Aperesi, ndipo mu usiku omwewo kunali kutha kwa ufumu wa Babulo. Komatu akanadziwa Belisezara kuti zimene ndikupanga inezi kumapeto kwake akhala mavuto, zimene ndikupanga inezi kumapeto kwake ndi chionongeko, akanamba wasiya nachita molondola. Kodi inu ndi ine tikuchita motani m'masiku otsiriza ano? Inu ndi ine tikuchita motani m'masiku athu ano? Kodi tikuchita ngati Belisezara? Inu ndi ine tikuchita nawo bwanji mawu a Yehova? Inu ndi ine tikuchita nazo bwanji zimene Mulungu akunena? Inu ndi ine tikuchita nazo bwanji zake za Yehova? Inu ndi ine tikuchita nazo bwanji zopatulika zake za Yehova? Inu ndi ine tikuchita nazo bwanji zake za Yehova? Mawu a Mulungu akunena matupi athu ndi kachisi wa Yehova. Timachita nawo bwanji matupi athu amene ali kachisi wa Yehova? Komatu akanadziwa Belisezara kuti zimene ndikupanga ine apazi, zimene ndikusewera ine apazi, ine zimene ndikuti zilibe ntchitozi, kumwamba kwadzuka masikelo ndipo akufuna ayezere ineyo, akanachita Belisezara mosamala kuti sikeloyo ikamuonetse kuti Belisezara ali bwino. Inuyo ndi ine tikamakhala padziko lapansi tidziwe kuti akumwamba amatidziwa. Tidziwe kuti akumwamba akutiona ndipo akamawerengera anthu apadziko lapansi amawerengera inu, amawerengera ine ndipo satiiwala ngakhale olo pang'ono ndipo nthawi yakwana tsopano yoti zochitika za dziko lapansi akumwamba aziyang'ane ndipo nthawiyo inafika ndipo inayamba ndipo ili mkati. Kodi nthawi imeneyi ikamafika pa inu, nthawi imeneyi ikamafika pa ine andipeza zotani? Komatu akanadziwa Belisezara akanachita mosamalitsa kuti sikelo ikuyenda kumwambayo ikamadutsa pa iyeyo ikamafika kuti iyeze iyeyo akhale ali olemera koma kusadziwa ndi kusadziwa belisezara uchimo ndi zibwana a belisezara mmene sikelo ikutengedwa kumwamba kuti ayeze belisezara mpamene iyeyo akuyenjezera kuchita zopepukazo mpamene iyeyo akuyenjezera kuchita zolakwikazo 1 petro 4 verse 17 chifukwa yafika nthawi kuti chiweruziro chiyambe pa nyumba ya mulungu Koma ngati chiyamba ndi ife, chitsiriziro cha iwo osamvera Uthenga Wabwino wa Mulungu chidzakhala chani? Akuti yafika nthawi yoti chiweruziro chiyambe pa nyumba ya Yehova. Yafika nthawi yoti Mulungu aweruze dziko lapansi. Yafika nthawi tsopano yoti Mulungu aweruze munthu wina aliyense. Sizodikiranso kuti munthuyo ayambe wamwalira. Sizodikiranso kuti ayambe wafa munthuyo. Ali moyo akuyenda munthuyo aweruzidwe. Ali moyo akupuma, munthuyo aweruzidwe. Ali m'minibasi, munthuyo aweruzidwe. Ali ku ofesi, munthuyo aweruzidwe. Ali ku rest house, munthuyo aweruzidwe. Ali ku bizinesi, munthuyo aweruzidwe, chifukwa yafika nthawi yoti munthu atani? Aweruzidwe. Chivumbulutso 14 verse 7 opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake, ndipo mlambireni Iye amene analenga mmwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe a madzi. Akuti yafika nthawi ya chiweruzo. Palibenso zomadikira kuti tidzaweruzidwa Yesu akabwera. Palibenso zodikira kuti tiweruzidwa tikamwalira. Aa, nthawi ya chiweruzo yafika, ndipo chiweruzo chimenecho chikuyamba m'nyumba ya Yehova. Chiweruzo chimenecho chikuyamba ndi anthu amene ali okhulupirira. Chiweruzo chimenecho chikuyamba ndi anthu amene amapemphera Kodi chikayamba ndi iwowa amene amapemphera? Nanga awa amene sapemphera, amene za Mulungu alibe nazo ntchito, chikafika pa iwowo chitha bwanji? Komatu akanadziwa Belisezara kuti zikupanga inezi judgement yayamba kumwamba akanasintha. Akanasiya pompopompo nachita mosamala. Inu ndi ine Mulungu wa kumwamba akunena lero kuti yafika nthawi yoti chiweruzo chiyambe ndipo chayamba. Ndipo tsopano chiweruzocho chidziyenda Kodi chikamafika pa inuyo chifika muli motani? Chikamafika pa ineyo chifika tili motani? Atakhala kuti akuyendera alphabet, inuyo akamafika pa inu simudziwa ayinso kuti afika pa inu. Akamafika pa ine sindidziwanso yi kuti afika pa ine. Ndi nkhani yongokonzeka nthawi zonse kuti akamadutsa pa ine andipeze ndili bwino. Chifukwa akanadziwa Belisezara kuti ngakhale zikuoneka ngati kumwamba sizikuwakhudza, ngakhale zikuoneka ngati palibenso wina zikumusuntha, koma kumwamba kumaona ndipo kunali nazo ntchito ifeyo zimene tikupanga kumwamba kuli nazo ntchito ndipo chiweruzo chidutsa kwa wina aliyense mmene yesu khristu akubwera adzapeza olungama amoyo adzapezanso ochimwa amoyo amenewawa ndi amene adzakhale kuti aweruzidwa kale akuyenda ali moyo, aweruzidwa kale akuyenda ali moyo, kutanthauza kuti ndithudi chiweruziro sikuti tidikire pamene tidzafe, chiweruziro sikuti tidikire pamene Yesu Khristu akubwera, tikuyenda chonchi chiweruziro chikhoza kudutsa ife tisakuzindikira, tisakudziwa kuti chiweruzocho chafika, mwinatu lero chidutsa pa inu, mwina lero chidutsa pa ine, mwina mawa chidutsa pa inu, mwina mawa chidutsa pa ine, kodi chikamadutsa chiweruzo chimenechi Andipeza ndili wotani? Chikamadutsa chiweruzo chimenechi, andipeza ndili potani? Akamandiika pa sikelo kumwamba, akamakuikani pa sikelo kumwamba, akuikani muli kotani? Akupezani muli wotani? Nzofunika kukonzeka nthawi zonse ndi kukhala okonzeka chifukwa sitidziwa nthawi imene chitakudutseni inu chiweruzocho. Sitidziwa nthawi imene chitandidutse ine chiweruzocho. Pa chifukwa cha kusadziwa uku nthawi zonse tikakhale wokonzeka. Chifukwa anakadziwa Belisezara, ndithu ufumu unatha chifukwa cha zinthu za zii, ufumu unatha chifukwa cha zibwana, ufumu unatha chifukwa cha phwando, bolani mwina unakatha chifukwa cha nkhondo, kuti zidazo anakatenga, amakagwiritsa ntchito nkhondo, mwina bolani, koma ayi masewera za zii, ufumu wonse unatha, ufumu wopambanawo, ufumu wamtengo wapataliwo, Unatha ufumu wa Babulo chifukwa cha chibwana cha Belisezara. Inuyo ndi ine Mulungu wakumwamba atilonjeza moyo wosatha. Inuyo ndi ine Mulungu wakumwamba atilonjeza malo amtendere. Komatu zonsezi zikhoza kusokonekera ndi kufika kwakutha inuyo ndi ine titapanga mwachibwana. Tiyeni tikhale okonzekera nthawi zonse chifukwa sitidziwa nthawi imene ife tidzadutsemo. mu chiweruzo chimenechi mulungu wakumwamba akuthandizeni mulungu wakumwamba athandizeni kukhala nthawi zonse mu chiyero ndi mu zimene mulungu wakumwamba akufuna zimene timachita zimene timaganiza zimene timayankhula ngakhale sikuoneka chizindikiro china chilichonse koma kumwamba amazidziwa ndipo akuziona ndipo ali nazo ntchito kotero tisamalitse zonse zimene timachita kumwamba amawerengera kumwamba akudziwa akanadziwa belisezara akanachita mosamala mulungu wakumwamba akudalitseni tiyeni titseke maso tipemphere Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu, zikomo chifukwa cha nthawi yopambana imene tinali nayo. Mwatiphunzitsa kuchokera mu nkhani ya Belisezara kuti anali akupanga masewera, anali akupanga zibwana pamene kumwamba kunali kupanga za serious. Koma akanangopeza mwayi nkudziwa, akanangopeza mwayi nkuzindikilitsidwa kuti kumwambatu kukuchitika zakuti, Belisezara tikukhulupilira kuti anakasintha. Lero a Belisezara a lero ndife. Mulungu mwatikumbutsa kuti kumwamba sikunakhale chete, kumwamba sikuli chete, mukuona zonse timaganiza, timayankhula, timachita. ndipo muli nazo ntchito, ndipo chiweruziro chidutsa. Mulungu, tithandizeni kuti pamene chiweruziro chimenechi chikudutsa, tikhale ife tinakali chiyimire mu chiyero ndi mu choonadi. Mutamandike, mukwezeke mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. zikomo pokhala pamenepo kuti tinali limodzi kugawana mawu a mulungu mulungu wakumwamba akudalitseni munali ndi ine evangelist teresa mponda kuchokera ku itc ministries mukafuna mauthenga athu ena